Contu de cumenti ant sunfriu e funt mortus is santus Sèrgiu e Bachis. Custu scritu dd'eus tradùxiu de sa Passio Antiquior Santi Sergi et Bacchi, Graece, nunc primum edita, est scrita in s'Acta Sanctorum, po su seti de su mesi 'e Ladàminis otuxentusessantacincu setantanoi e dd'eus furriada in forma chistionada. In su tempus, candu guvernàt s'imperadori Massimianu, sa genti creiat a superstitzionis e adorànt e ofriant sacrifìcius a figuras de perda o de linna E papànt su chi ofriant a custas figuras. Una lei, cun grandus pregonis, iant publicau po totu s'imperu e dd'iant picada fatu de is mercaus e de is caminus de ogna citadi, e is chi no ofriant sacrificius beniant pregonaus e cundennaus a sunfriri penas e postus a serbiri is dimonius cumenti chi essant in seracus. S'ària fut gelada de is fumentus e fut pudèscia de su fragu chi nd'essiat de is artaris. E s'errori idolàtricu fut chistioni primària chi riguardàt totu su stau, po mori ca creiant ca chi calincunu no essat sacrificau a is idulus chi adorànt, custus idulus si ddis podiant furriai contras cun ogru malu, Portandu sventura a pissu de totu su pòpulu. In custu tempus est chi ant bìviu Bachis e Sèrgiu, chi luxiant in terra cali steddas gosantis po mesu de sa fidi in su veru Deus Cristu Signori nostru. Issus abitànt meda su Palàssiu Imperiali. onoraus de s'imperadori Massimianu. Sèrgiu fut importanti meda fut su primicèriu de sa scola de is gentilis, amigu sinceru de s'imperadori, e s'abitànt meda cun sei e si portànt che parentis, Po mori e po custu, dogna cosa chi Sèrgiu essat pediu, Massimianu si dda cuncediat. Est gràssias a custu chi Sèrgiu iat fatu nomenai Antiogu, amigu suu, guvernadori de sa provìncia de Augustu Eufrate. Bachis. Issu puru importanti fu su secundàriu de sa scola de is Gentilis. Sèrgiu e Bachis furint grandus amigus e, che un'ànima sola, unius in totu po mesu de sa fidi, non fradis po natura, ma po sa fidi. E-i cantant. Su mundu gioiosu o genti cantai cun forti passioni. Su mundu gioiosu stai in Cristus unius che una solu personi est bellu e praxirosu. Furint ecellentis sordaus de Cristus e ligiant ogna dì sa Sacra Scritura po mori de cumbattiri prontamenti contras s'errori diabolicu. Ma s'anima mala si fut posta in corpus de callincunu de sa scola de is gentilis. Carrigus de invidia, biendu ca Bachis e Sergio furint erricius cun totu is onoris in su Palassiu Imperiali, cun altissimu gradu militari e trataus che parentis de s'Imperadori, tandu, no agatandu nudda po ddis andai contras e non podendu fai atru, cun malissia, Iant decìdiu de ddis imputai ca furint cristianus a s'imperadori. Spetau su momentu giustu, chi Sergiu e chi Bachis no essant acanta de s'imperadori e bitu chi iant a soru s'imperadori, si ddi furint acostiaus e dd'iant nau. Magnificenza altissima e divina magistadi nostra, imperadori nostru Massimianu, eis bosu cumandau in totu su mundu po mesu de is bostros santus prescritus chi apetotu si ofrant sacrificius e preghieras a is deus de Roma po mori de ddus tenni in favori de chi non s'abbandonint e non si furrint contras a nosu. Cundennais a patiri turmentus e fincias a morri is chi si essant a permìtiri de non ponni menti a su cumandu ostru, de adorai e de si sotomìtiri a s'arreta ostra dotrina e a s'immensu poderi Chi Giuvis, babbu bostru, bos at donau? Iat arrespùndiu s'imperadori, Si, si, custu est su chi apu cumandau, de adorai a Giuvis cun totu is divinidadis de su cielu, po mori de lograi sa benaventurantza po totu s'imperu e po non fai furriai de malu etu Giovis deus nostru contras a nosu. Iant aspundiu, Magistadi luminosa, custu est su chi cumandais e nosu cun gosu obedeus, ma. Cumenti est tandu ca Sergiu e Bachis, is chi funt is mellus de sa classi nostra e abitant cun bosu e amministrant su poderi chi dd'est donau, invècias andant ad adorai unu certu Cristu chi fut unu ebreu, E chi pròpiu is ebreus dd'ant cundennau e giustissiau cali criminali su cali fut. E is chi adorant custu Cristu si rifiutant de adorai a Giovis e arriconnosci sa divinidadi de s'imperadori, e in prus circant de cunfundiri su pòpulu narandu Ca de Deus ind'esistit unu ebbia, e cunvincint sa genti a non ponni menti a su cumandu custu. S'imparadori, a s'intèndiri custus fueddus, non bolliat crei a su chi ddi furint nandu e adirau iat aspundiu, Bachis e Sergiu non ponent in menti? Non creu mancu pagu pagu su chi mi seis narandu, po mori ca Sergiu e Bachis m'istimant e deu ddus istimu, e non funt traitoris, funt devotus a totu is divinidadis de su celu, e prus che totu a mei. Po custu bos naru, ca po bos ammostrai ca seis contandu fàulas, ddus apu a mutiri, E senza chi issus isciant ca seis imputandudeddus, ddis apo a nai de acumpangiai a su tèmpiu de Giovis e de m'acumpangiai, e ddis apo a nai de sacrificai a Giovis cun mei, e poi eus a papai paris de sa pessa sacrificada, chi issus ant a sacrificai cun mei, apo a furrai a pissu de 'osatru totu is calùnnias chi portais, e eis a sunfriri bosatru, Is penas chi pideis po insoru, chi invecias est cumenti narais bosatru, issus ant a sunfriri sa pena giusta po sa traitoria. A s'intendi custus fueddus iant torrau a nai is imputadoris, A nosu, o imperadori, si fait movi su zelu de sa stima chi portaus po bosu e po is deus de su celu, E eus torrau a portai su chi eus galu intèndiu, ma spetat a bosatru a circai sa beridadi. Tandu s'imperadori iat fatu botiri a Sèrgiu e a Bachis. Issus furint intraus in pompa magna, sighius De essi guardianus insoru. S'Imperadori ddus iat errecius cun dogna onori e paris cun sei est andau a su Tempius de Giovis. Intraus chi fut Massimianu, iat ofriu libagionis e totu s'esercitu iat partecipau e sacrificau a is divinidadis. Calau de s'artari s'Imperadori. Castiau si iat in giru e iat biu ca Sergiu e Bachis non furint in su tèmpiu. Difatis, Sergiu e Bachis non furint intraus, po mori ca pensànt ca fut èmpiu a intrai in d'unu tèmpiu paganu e fut pecau a ofriri sacrifìcius. Issus furint abarraus a foras e pregànt narendu, O Rei onnipotenti, prus mannu de ogna rei, solu bosu seis immortali, fai luxi a sa menti insoru, poita sentza ddi sciri chi caminant in un'àndala oscuriosa, adorant perdas, animalis e pìberas, Su calis adorant su creau, non su creadori. Fai chi ti possant connosciri, aici e chi isciant ca seis bosu s'unicu Deus, Babbu, Fillu e Spiridu Santu. Deus soberanu, as mandau su Fìgiu tuu unigenitu, Gesu Cristu Sarbadori nostru, ca po sarbai a nosu at sunfriu fincias a morri E resuscitau de intra is mortus po si liberai de is acapius de sa lei e de s'errori de is idulus. O Deus, riserva is fijus tus chi caminanta in s'àndala de is martris sighendu is comandamentus tus. E teniant ancora custus fueddus in bucca ca s'imperadori iat mandau is guardias a ddus cicai e ndi ddus iant pigaus. e ddus iant portaus a is peis suus. In su tèmpiu, candu furint intraus s'imperadori ddis iat nau, Sergiu e Bachis, amigus carus, bosatrus podeis contai in s'amicitzia mia e in su favori de is deus de Roma. Calincunu, perou, bos imputat ca traixeis sa lei, fendi-si nemigus de is deus nostrus chi bos ant sempri agiudau, E non sigheis is prescritus de s'imperadori. Ma, de seguru, no ant a scrancai pena chi bos acusant, poita ca bosatru, immoi, nci achirrais in s'artari e sacrificais a Giovis. E, poi, pari cun nosu, eis a papai de sa pessa sacrificada, iant respùndiu is nobilis sordaus de Cristus. Nobilissimu e illustrissimu Imperadori nostru, nosu ti serbeus cun tantu amori, mancai seus obligaus a su servìtziu in terra, ma nosu teneus unu veru Rei in cielu, Gesù Cristu s'Eternu Deus nostru. Issu est s'unigénitu Fìgiu de s'Ùnicu Deus. Issu cumandat is ànimas nostras e si torrat spera e salvamentu ca onat a chini creit s'eternu gosu. Dogna dì ofreus s'adoratzioni solu a Sei, ca est Deus veru chi at creau ogna cosa Non certu a buncones de linna o de perda. Carissimu Imperadori, is chi adoras tui funti opera umana, ca tenint origas ma no ascurtant. Su chi pregais, tenint carigas ma non pigant fragu de su chi ddi sacrificais. Tenint ucca ma no allegant, e peis e non camminant. Comenti narat sa Scritura, Torrint che cussus is chi ddus adorant. S'imperadori, cun coru traitu e furriau a s'ira, iat cumandau a is sordaus chi ddi essant scintu is tirantis de su cinsu e ndi dd'iant scravau is insignas militaris e in prus iat nau, Custus funt traixendu Roma e s'imperadori. E portandu su mali a pissu de totu s'imperu. Rinunciandu a totu is deus e a Giovis, po crei a cositeddas de pagu contu, chi solu is femineddas de su populu basciu podint crei. Po custu cumandu de ddus bestiri 'e femina, e poneideddis per is pitorigas e portededdus fatu 'e is caminus e de is prassas de totu sa citadi, po mori chi totus ddus biant e ddus befint. Tandu, cumenti iat comandau s'imperadori, is sordaus iant portau a Sergiu e a Bachis fatu de is caminus e bestius de feminas, acapiaus a su sugru cun cadenas grais, partius de su palassiu fintzas a su mercau. E is santus pregànt e narànt, Mancai siaus andàndu in custa via uscuriosa, e si mostrat a nosu s'umbra 'e sa morti, nosu non timeus su mali, o Deus. Nosi benit a conca su chi nos ant tramandau is apòstulos, Chi renùnciat peri una cosa in nòmini miu, tui naras, o Gesùs, dd'as a cumpensai in cielu. Nos ant bestiu e fèminas, ma po nosu rapresentant vestis de sarvesa e nos amantas de giustìssia e comenti de isposas allichidias si unius a tui, po mesu de sa fidi chi professaus, manda a nosu su Spiridu Santu po chi alleghit po mesu de is limbas nostras e possat tocai su coru de custus paganus po ddis ammostrai sa via de sa cunvertzioni, E connosciri a tui unicu veru Deus nostru, chi morendu in sa ruxi aus otentu, po chini creet in tui, sa resurressioni de sa carri e sa vida eterna. S'imperadori, inci ddu papàt s'ira. E tando iat comandau ca is chi iant imputadu a Sèrgiu e a Bachis essant pigau postu in is incàrrigos chi teniant issos, iat decìdiu de mandai a Sèrgiu e a Bachis in Orienti de su guvernadori Antiogu, de cantu, Indi furint ennius, arrecomandande propriu de issu. Ia cunsegnau una litra a is guardias ca nci ddus dopiant portai de Antiogu, chi domandàt po Sèrgiu e po Bachis is penas prus severas e sa morti chi ancora essant adduraus cristianus, perou chi essant abiurau e essant torraus a essi postus in su gradu insoru, E perdonaus de ogna mancàntzia. Sa pròpia dì, unu drapellu iat pigau is dus santus e iant caminau fintzas a primu noti, cantu iant agatau una omu po pòdiri dormiri. Is santus nci ddus iant inserraus in d-una aposentu acranta de su logu a cantu corcant is sordaus. A facciora de mesunoti, un'àngelu 'e Deus ddis furi apàrviu e, cantu furint incadenaus, e ddis iat nau, Faisi coràgiu e cumbatei contras a su demòniu e a is ispìritus malus. Sichè, cando eis a bìnciri, is eus a obiai cun s'esèrcitu de is àngelus de su Signori, e eus a cantai po bosatrus s'innu 'e sa vitòria, e s'eus a donai sa corona de ermosura e sa parma de sa fidi vera. Indanimaus de is fueddus de is àngelus s'incrasi. Iant sighiu a andai cun coru seguru. Paris cun issus nci furint piris is seracus insoru, ca, po sa stima chi ddis teniant, iant decìdiu de ddus acumpangiai in custu viàgiu. E, su noti, iant dormiu in su bàsciu asuta de de issus. E iant intèndiu cumenti in su noti Discurriant cun s'àngelu. In su viàgiu, Sèrgiu e Bachis cantant che a boxi sola innus e salmus a Deus. Cantu furint ròmpius a sa provìncia de Augusto e Eufrate, ca furi acranta cantu funt is sarracenus, ddus iant portaus in Barbalissa, ca furi una citadi, A cantu ddue fut sa sede de su governadori Antiogu e a faciora de is tres de merici si ddus iant presentaus e iant cunsignau ad Antiogu sa litra de s'imperadori Massimianu in sa litra narat aici chi abiurant sarbaddus ma chi resistint Non tengas piedade. Intantu, Sergiu e Bachis sighiant a pregai e a cunfidai in s'Àngelu de Deus, tando Antiogu denanti a totu sa corti iat comenciau s'interrogu. Obedeis bosatrus a s'imperadori e Deus nostru Massimianu? Iant arspundiu is santus, Nosu obedeus a s'imperadori, in is cosas de sa terra, ma teneus solu unu Deus, Babbu, Fillu e Spiritu Santu in cielu, po is cosas de s'anima e de issu. Iat torrau a nai Antiogu. Ponei in mente a s'imperadori e sacrificai e papai de sa pessa sacrificada, in de chi nou mi custringeis a fai su chi ni deu e nin s'imperadori 'ollit fai. Scieis beni beni cantu bos istimat e peri immoi sighidi a s'istimai. No scaresciai sis benis e richesas chi s'at 'onau e chi 'ollit sighiri a si 'onai. Duncas, chi imoi sacrificais, eis prontamente a recuperai onoris e beni. Aici at iscritu s'imperadori e aici iat a essi fatu. Iant arspundiu is santus, Eus sighiu Cristus e teneus po vanas is cosas terrenas. Lassandu is cosas terrenas, aciocaus unu tesoru in cielu. E ita indi teneus po essi conquistau su mundu chi perdeus is animas nostras? O Antiogu, imoi sa limba tua est che cussa de sa bibera mala chi 'olit portai a sa perdissioni. Est totu inutili e vanu su chi nos impromittis. Fai su chi ti parit, ma nosu no eus a cambiai ideas. Non sacrificaus a perdas mortas, ma adoraus s'unicu verdaderu Deus vivu, Gesu Cristus, Signori nostru, s'unicu veru Imperadori de s'animas nostras, a su cali, siat in terra, che a pissu, che a suta, ogna genugru si depit ingenugrai e dogna limba depit nai, Deu creu in tui, o Gesùs. Iat torrau a nai Antiogu, 'Osatrus, seis prenus de fàulas e de superstitzionis! chi portant s'ogru malu de is deus nostus de Roma a pissu de totu su pòpulu. Iant arspundiu is sordaus, Pòberu Antiogu, tui ses giai maleìxiu po mori ca portas a sa rovina is chi ti obedent, e pari cun tui sacrificant a perdas e a 'unconis de linna, ant a bruxai pari cun tui in su fogu 'e s'inferru.

A s'ora de cumenciai, Antiugo iat nai. Prontu ses, o Bachis! Bieus immoi chi lompit Gesù Cristu a ti liberai! Tando is sordaus, dopu dd'ai strintu beni a peis e a manus, iant cumenciau a ddu tirai, dislogandudeddi is ossus. Iant tirau fincias chi no ndi podiant prus, tando chi si furint sètzius in terra scinigaus. Tandu Bachis iat nau, est totu inùtili e vanu su chi fais, o Antiogu, ses consigiau de su dimòniu, prus iscudes e prus diventu dignu de sa vida eterna benenti.. Antiogu, bitu ca no bincìat, iat comandadu de ddu furriai brenta a susu e a ddu scudiri a corpus de sirònia fintzas a ndi ddi scravai sa peddi e a ddi sciasciai su corpus e is intrànnias suas. E chi essat mortu sunfrendu su sambini in terra e fut derramendu. Tandu Bachis iat nau. Creu solu in Deus veru capitanu de is animas nostras e papu sa carri de sa passioni sua. Dopu tanta agonia. S'est intèndia una boxi chi beniat de su celu e chi narat, Beni, Bachis, funt abertas po tui is portas de su regnu cali veru testimòngiu, sordau e atleta de sa fidi. Aici Bachis Ndi at cunsignadu s'anima sua a is angelus de su cielu. Is chi furint incui, meravilliaus, iant intendiu cussa boxi, tando Antiogu su governadori iat nau ca custas sunt operas de maias, E su cali, Bachis, no ddi meritàt a ddu sepultai, ma fut mellus a nci ddu etai su corpus a basciu de sa muraglia e chi is canis nci dd'essant papau. Ma is pixonis de s'aria, cumenti. chi essant tentu sentiu non permitiant a is bèstias de terra a s'avicinai. In su noti, unu grupu de personis chi biviant in cua asuta, in is grutas, iant furau su corpus de Bachis e iant interrau a Bachis in is grutas ansoru. Sèrgiu, cun grandissima amargura, prangiat po sa morti de Bachis, po mori ca aiat pèrdiu unu amigu aici sinceru. E Sèrgiu atitada de noti a Bachis e narat aici, Deu non biu ca non biu. No nc'est luxi po camminai. Non prus, o fradi miu, impari eus a cantai. Cun fieresa e santu zelu, iast bòfiu cunfessai, Bachis, ses tui in su cielu, Oi, e chi m'at a cunfortai? E Sèrgiu sighiat a pràngiri làgrimas de tristesa e scunfortu, a pustis chi iat finiu de cantai custa cosa, Bachis ddi fut apàrviu in deretura E teniat una cara luminosa che cussa de un angelu e fut bestiu cun sa divisa militari de grandi ufficiali e iat nau a Sergiu, Poita prangis, o Sergiu, fradi miu? Comenti chi sias a solu? Mira ca mancai deu non soi prus presenti cun su corpus, immoi soi presenti cun su spiritu. Bai seguru e castia Deu soi giai lòmpiu e soi innoi spetendu a tui. E cun tui apu a dividiri sa parma de sa vitòria e sa corona de ermosura. A matinu Sergiu, candu si ndi fut pesau, iat contau a is serbidoris cantu ddi fut sucèdiu in su noti e de cumenti ia bitu a Bachis bistiu cun s'alta divisa. Su guvernadori iat cumandau de ddi torrai a portai a Sèrgiu po mori de biri chi sa sorti chi fut tocada a Bachis sa dì innantis dd'essat fatu cambiai idea. Presentau a Antiogu, custu dd'iat nau, Cussu sacrìlegu de Bachis, E, ch'est rifiutau de sacrificai a is deus de Roma e a s'imperadori, e custu, comenti as intèndiu, dd'est costau sa vida. Ma, ddu scis ca non bollu chi nce dda finas aici. Duncas, scàula totu e torra a su logu tuu. E piga onoris e benis e gradus militari e sacrifica a Giovis e a s'imperadori. Iat respùndiu Sergio. Antiogu, totu is doloris chi m'as a procurai po mei ant essi is meritus chi m'ant a fai dignu de mi presentai a s'unicu veru Regi de su Celu e de sa terra, Gesù Cristu Signori nostru. Is regnus de su mundu passant, ma su regnu de su celu est eternu. Iat nau Antiogu. Acabadda cun custus scimpròdius! Ses fendu mi scarèsciri a marolla cantu seus amigus! Ma giai ca 'olis, cun unu pagu de sunfrimentu, ti faciu girai mellus is ideas. Iat respùndiu Sèrgiu. Fai su chi ti parit, Antiogu. Deu non timu a chini bocit su corpus, ma chini bocit s'ànima. Sa carri est dèbili, ma su spìritu est forti. Dòmina puru custu corpus, ma no as a dominai mai s'ànima mia, nin tui, nin Satana chi ti cunsìgiat. Antiogu adirau iat nau. Totu sa passièntzia mia no est serbia a ti fai cumprèndiri, tandu de immoi as a sunfriri fìncias a chi non càmbias idea. Antiogu iat cumandau de pigai pùncias e de ddas incravai in is ungras de is peis de Sergiu, aici chi is sabatas essant a diventai una cosa sola cun is peis. E pustis de acapiai Sergiu a su a su carru cosa sua e in pressis dd'iant fatu caminai fìncias a Tetrafilia, a noi millas de cantu furint. Andandu Sergiu cantat is salmus e pregat narandu, O Deus miu! Aspeto cun passiéntzia chi tui ti abbascis de mei e mi portis foras de s'orrìbili fossa pagana prena de stàtuas de trocu, guida is peis mius a sa roca de sa preséntzia tua. Candu fuerint lòmpius a Tetrafilia, Antiogu iat nau a Sergio. Bieus ch'is doloris chi t'apu fatu provai nci funt arrennescius a isciogliri is annuus chi ti si funt fatus in conca, iat aspùndiu Sergiu. Custas penas, chi iant a dèpiri amarigosai s'esistèntzia, funt po mei prus durcis de su meli. Su guvernadori iat cumandau de torrai a inserrai a Sergiu e dd'iat essi torrau a intendi s'uncrasi. Sergiu sighiat a pregai cun fervori e, a faciora de mesunoti, ddi fut apparviu s'angelu e ddi at sanau is peis cumpletamenti. S'uncrasi Antiogu, secendu su scannu po giudicai, iat fatu motiri po ddi portai a Sergiu. E s'aspetàt de ddu biri ca non podiat andai e prangendu po is doloris. Ma de tesu iat bitu ca invecias issu fut benendu caminandu de sei senza nimmancu assopiai. A ddu biri Antiogu iat nau, Custu est unu cogu! E totu s'amigàntzia chi tenit cun s'imperadori dd'at otenta po mesu de is maias. Su chi soi biendu est prova ca est unu cogu maiargiu e ca fut beridadi. Totu is chi is acusas chi dd'imputant. Lòmpiu a sa presèntzia de Antiògu su guvernadori, Antiògu dd'iat nau, Sèrgiu, immoi est ora de dd'acabai, sacrifica a s'imperadori e càstia ca de immoi in susu totu sa maia chi t'est serbia po sanai is peis tuus, Non t'at a serbiri, non t'at a sarbai prus, iat aspùndiu Sergiu. Si solu is ogros tuus essant cumprèndiu, tenis is ogros annapaus de su demòniu e non bisi ca Cristus M'at mandadu s'àngelu po mi sanai e po ti 'onai prova de sa beridadi chi ti presento. Antiogu, a s'intèndiri custus fueddus, iat cumandau de ddi imboddiai is peis de Sèrgiu cun filu ferru spinosu fintzas a ddi intacai is ossus e de ddu portai mancai a tira fintzas a Rasafa, a noi millas de Trafìdia. Dd'hiat fatu torrai a acapiai a su carru e s'hiat insucau conc'a Rasafa. Lompius chi furint, Antiugu hiat torrau a domandai a Sergiu, chi tandu hiat cambiau idea e acetau de sacrificai a is idulus de Roma. Sergiu hiat arrespundiu, Cun sa fidi mia, Antiugu, deu annientu totu sa malesa tua. Deu mai apo a adorai is idulus de Roma, ma ofru custu sacrificiu de sa carri mia a su solu Signori miu, Signori Gesù Cristu Signori Deus nostru. Biendu Sergiu aici risolutu Antiogu setziu a su scannu iat pronunciau sa sentenzia. Sergiu! Ti ses fatu indignu de is favores de is deus de Roma e de s'imperadori, rifiutando su sacru decretu de sacrificai. Custu imponit chi sias puniu cun sa spada. Tandu dd'iant portau in sa pubblica prassa po ddu giustiziai. E Sergiu, ingenugau, ingiriau de totu su populu e de is sordaus, Peri totu is animalis e is bèstias iant lassau is tanas insoro e si mescurànt intramesu a is òminis, ma non feriant a nemus, e cun aciàulus e tzèrrius pesànt a Deus su lamentu. Tandu Sèrgiu iat artziau is manos a celu e aici iat pregau, Peri is bèstias e is pillonis riconnoscint su domìniu tuu, o Deus onnipotenti, fai chi custa testimonianza serbat po ddus fai cunvèrtiri e po torrai a tui, ùnicu, veru Deus. Perdona is mancantzas insoro e chi possant arribai a connosci sa beridadi e chi totus siant salvaus. Arrici, o, Signori, su spiritu miu. E unu corpu de spada forti dd'iat dividiu sa conca de Sergiu de su corpus. E una boxi potenti si fut intèndia de su celu, Beni tui puru, o Sergiu, veru sordau bincidori, beni in mesu a is ischieras de is àngelus e de is patriarcas, in mesu a is corus de is apòstulus e de is profetas, beni paris cun Bachis a gosai sa meravillia eterna. Meda De is chi furint acodius, biendu su chi fut capitau, si furint cunvertius. Is amigus, arregortus su corpus, dd'iant donau sepoltura. Fut sa dì seti de su mesi de Ladàminis. Miràculus meda Deus iat cuncèdiu a is chi si presentant a pregai is tumbas de Bachis e de Sèrgiu e a is chi ponint sa migàntzia de Sèrgiu e de Bachis deu, a chini a is chi ponint in sa migàntzia de Sèrgiu e Bachis Deus donant sa cunversioni de su coru po pòdiri intrai a ddus gosai eternamenti. Sa Crèsia de Orienti e de Ocidenti festant paris su martìriu de is santus nostros sa dì de su seti de Ladàminis. Pregai po nosu in su celu. Sèrgiu e Bachis gloriosus.